Mbe asị agụ na ya nwa bụ mbe ka agụ ịma ihe. Agụ asịkwanụ n'onwe ya na amamihe mbe dị ka amamihe onye nzuzu n'ebe ọ nọ. Ha abụọ bịa were ma aka kpọta ụmụ anụmanụ ndị ga-agba akaebe ka a mata onye ka amamihe. Ha kwenyere na onye bu ụzọ rụchaa ọrụ ubi ya na ọ wụ onye ahụ ka amara ihe ụmụ anụmanụ ndị ọzọ bịa wụrụ ndị ọgba ama nyere ha agụ bịara bịa rịọ ụmụ anụmanụ ibe ya ka ha biko nyere ya aka bịa nyere ya aka kọọrọ ya ugbo na ubi ya ụmụ anụmanụ kwete agụ na ezinụlọ ya were buru ma ji ma ede na ihe oriri ndị ọzọ dị iche iche ha ga-eji leta ndị na-abịara ha ọrụ ọbịa mbe n'aka nke ya were gaa rịọ ndị egwu ka ha wee bịa kụọrọ ya egwu Ọ chọchakwara ebe ọzọ ọ ga-akụ egwu a ọ wụrụ ọ bụrụ n'ụzọ ndị ahụ ga-agara agụ ọrụ ga-esi gaa a- gaa ọrụ a oke mbe

Ntịtịrịrọ ntịrọ. Jigiri jig. Jigiri jigiri jig. Merube erube. Ee, ebe agụ na ndị ezinụlọ ya nọ n'ubi na-echekwanụ ndị ga-abịa ịrụrụ ha ọrụ. Mbe na-agụ egwu a. Onye ọbụla na-aga ewu pụta ewu a- adọsa ọgụ gbawa egwu Egwu na-atọ ha, ha na-agba. Ọkụkọ pụta, ọkụkọ edesa ọgụ gbawa egwu. Anụ ọbụla bịara desachara ọgụ ya gbawa egwu. Agụ na-atụle. Ọ gịnị wụ ihe jikwanụ ndị a? Kedu ihe mere iwe abịa agụ? Iwe abịa ya. Agụ were na ezinụlọ ya were were iwe. Oge ha chegidere ndị kwesịrị ịbịa rụọrọ ha ọrụ ha hụrụ ha were iwe lawa oge ha na-ala ha pụta n'ụzọ ebe ahụ esi ala n'be ha ka ha na-apụta lekwa mbe lekwa ụmụ anụmanụ ndị ọzọ kwesịrị ịbịa bịa rụọrọ ya ọrụ ka ha nọ na-agbara mbe egwu ebe ha na-agbakwara egwu a ndị nke ezinụlọ mbe

Ọ wee bịa mara na mbe ka ya ma amamihe n'eziokwu n'eziokwu ifo chakpii wọọ ọkwa ihe unu mụta o kwesịrị ịmụta ihe o Okay. Um, ama m na unu mụta ihe n'akụkọ nke mbụ m kọrọ akụkọ abụọ a bụ akụkọ gbasara ụmụnne anọ ka anyị bido anụ na-atara m ọkwụrụ n'ụwa

Nke a bụ akụkọ gbasara ụmụnne anọ ụmụ anụmanụ anọ ofu nne mụrụ. Ụmụ anụmanụ ndị a gụnyere ele, enyi, agụ na nwanne ha nwaanyị. Mgbe ọbụla nwanne ha nwaanyị a na-awasị ha anya, ọ na-akagide ha anya nke ukwuu na-abara ha mba. n'olu ike ụmụ anụmanụ ndị a were na-eche ihe mere nwanne ha nwaanyị ji akasị ha ụdị ịka anya ha chere ọtụtụ ihe ma ọ ga-abụ na nwanne ha nwaanyị ejikwaghị ha kpọrọ ihe ọbụla ọzọ ma ọ ga-abụ na nwanne ha nwaanyị nwere ike ka ike ihe a na-eche ha echiche Ebe o riri nne. Nwanne ya nwaanyị a nwekwaranụ ugbo ọ na-akụ ọtụtụ mkpụrụ ihe akụmakụ dị iche iche. Ihe akụmakụ ndị a gụnyere ọkwụrụ, ọka, ose na ihe akụmakụ ndị ọzọ. Ihe ndị ọ na-akụ, ọ hụkwaranụ ha n'anya nke ukwuu. O jighị ha egwu egwuregwu, o jighị ha enyetụ mmadụ. ụmụnne ya ndị a were kpebie na ha ga-aga ga mebie akụmakụ a ha mebie ya ha ezo wee mara ihe nwanne ha nwaanyị ga-eme ha were gaa na ubi ya ga mebie akụmakụ ndị a ebe ọ kacha nke ọkwụrụ ya ma zoo n'akụkụ ebe ahụ. Oge nwanne ha nwaanyị rutere ebe ahụ, o were hụ ihe mere. O wee hụ na anụ ndị ọzọ, anụmanụ ndị ọzọ emebichaala ihe akụmakụ ya. Nke a wee wute ya, o wee daa, bewe akwa, na-eti, na-agụ, unu ga na-ekwere m.

Mgbe ọ gụrụ ihe a, ụmụnne ya were lekọọ onwe ha anya, sị, Ewuo, na nwanne ha ka jikwanụ ha kpọrọ ihe, na nwanne ha ejikwanụ ha egwu egwuregwu, na nwanne ha ka hụkwara.